gwamba gwamba gwamba watani ine gwamba this gwamba that watani hmm? Hey, yeah, landlord, landlord. if you saw the notice that we're going to have a live,

uh, enjoying misonkho yanu koma anthu ambiri simumaziwa kuti um, what they show out there chuma chimene amaonesa kapena kuchita bwino kumene amaonesa iwo amachita amaonesa kuchita bwino from ndalama za inu they iwo aja ndi ma laundry you know uh, they wash uh, money they clean the money they they launder money for people uh, with their connections ndi achina Gwamba komanso different politicians and so um, i have said to you repeatedly kunena kuti ndalama zambiri majority of people amene akuberani ndalama a Malawi akuberani misonkho yanu ndalama atu akaba kumangonyengera akazi akazi anu or mabadi or mahule or akazi awamba akazi amu street Ah, ndima- ndikanena izizi ena amazaona ngati kuti ndingokamba koma uma umboni okhawo utani akubwera you know and eh, ndalama zanu amadya ngati makaka ndalama za inu zimene zikusowedwa ma, ma forex imene ikukanika ikukanika eh ikukanika imene mukulephera inuyo ma uh, gen z kuti mulipire mayeso kuti inuyo abambo ndi amayi kapena family yanu kuti mudyese chifukwa cha ka business kanu kamene kamasowa forex kuti mupeze forex imene simukupeza koma achina Gwamba amapeza forex imene kumakanyengera mahule ku Sandton like this seems like a joke this seems like but this is the reality of malawi kunena unena kuti tagulitsa dziko chifukwa cha mahule chifukwa chofuna kumanyenga mahule chifukwa cho like this is serious like like this is serious you know

um, i was tempted to bring in a different story altogether a different issue komano eh, pa- palibe chinthu chimene ndikuchiona kuti ndichochapa mwambamwamba kapena choti tingocheza chifukwa ifeyo si nthawi yoti tizicheza pa ndimaona ngati kunena kuti we don't have time to chat tilibe nthawi yo- yoseweresa you know we don't have time to waste we don't have time to waste komano um, there's one thing that I can say, uh, perhaps,

Inuyo a cartel mukhale kuti mwapanga blunder yoti singapange deceased yonena kuti it needs to be you know discussed or brought out immediately so I mean nde ndikupangeni warn so ma guys cartel panopa yanyamuka eh, majority of cartel yanyamuka ili ku Morocco ikupita ku Morocco ena afika kale ku Morocco you know don't musatipase nkhani kumolowoko musapange behave yourself we don't want ife to dis we don't want to talk about you you know and be in your hotels ndamva zambiri mbiri zimene zikuchitika ma ma, ma hotel nyanyanyan it's just too much like can you just behave we want to focus on the scorchers we want to focus on the girls so iniyo akateo mwanyamuka hmm? mwanyamuka mwapita ku ku morongo musatibweresere mphepo zoyipa hmm? agalu inu anthu oyipa inu asatana don't basi ma scandal basi mufuna kumene kuja mwayitane ma- ma girls aja muwabweze kuti kaya mukuona ngati yani mufuna musokoneze kampu don't distract our girls kani inuyo mpira umamenyedwa inu kulibe ku Morocco kuti asiyeni like these girls to play so the scorchers focus um, focus focus the nation is behind you it's not just the cartel yomwe yabwera ku morocco ko cartel imeneyo taisiyeni oh so it's not everyone that has gone to, to morocco that is cartel

uh, while they are waiting akunena kunena kuti osawapasa mimba ma scorchers you know uh, my friend is saying that kuti osawapasa mimba ma scorchers these beautiful girls at this point so i'm saying not just at this point musapase pakati azimayi amenewawo um, even after this you know akamabwera muja amene aja muwateteze bambo wina aliyense amene atapereke mimba kwa player wa scorchers amangidwe ma parliamentarians can you make a, a, a, a malamulo a just apangozi achakuti anguti zibambo ina lese ka wakunja ka kumala amene adapereke mimba kwanzi uh, nsikana ma, ma player player wa wa, wa Afcon uh, I mean wa Afcon player wa Scorchers apasidwe mimba ape akapasidwa mimba amangidwe zibambo ina lese you know because we need to protect these uh, tikufunika titeteze azimayi amenewawa uh, kunena kunena kuti mpaka anakujani ku Brazil magayi aja akupita kufa they are going to Brazil ndipo ku Brazil kuja tikavuta timu yonse will be wanting to beat chani to beat Malawi kaya ndipo tikuyenera kuti tikonzekere 40 matimu onse azikaopa malawi zili ngati ndife ma champions aku africa apapa titi olo mmawa titati olo Sande titati tisawine ife we are the champions because ah, ah, how dare you koma tinanena kunena kuti the scorchers afika mu final sitilola kunena kuti aluze tipanga zili zonse zimene ting- timakwanisa ifeyo ngati a africa Ku- ku- kupemphera kulimbikira pa ground zonse kupanga zotheka so ndimafuna kupereka point imeneyo yonena kuti amene muli ku, ku, ku morocco osapanga chinambalala musasokoneze zinthu muzipanga zanuzo zi- celebrate whatever you do zanu timaziwa zakumbali zimene mumapanga uh, ma ceremony zanu zochitika zanu sikuti tiku- sitikuziziwa tikuziwa zimene mumapanga pangani but don't involve our girls don't involve our girls komanso sizokhazo wanena iweyo mzangawe za mimbazo matenda omweyo musawapatse chindoko chosathacho eh? chindoko kumamva za ku Blantyre kunayamba chizonono choti mankhwala sichikumamva

khwimisani chitetezo atetezeni atsikanawo tamva zoti kumalo a mahostel kumapezeka kuti not mahostel ma hotel rooms kumapezeka kuti ah, ena ake achisawa kumabwera amene akumafuna kuwabalalisa atsikana athu don't allow these things you know if you need to use the police the police is available all that on all that osaiwala kuti Onesimus anayambana ndi Tonderai banda anthawi nayo anayambana ifana analandana mamuna Eh, anyamata awiri amenewa azibambo awiri amenewa analandana mamuna mamunayo Ii, munthu wende it's, it's hard it's hard I, i don't know man

Ah, nzake uyu ndani uyu Onesimus anayimbanso nyimbo yonena kunena kuti calculator eh afuna awafunse kuti moyo wanga uh, uh, calculator bukizi wa calculator these guys they try to shut you out you know amafuna kumakuuza inuyo kuti musamaganize the their music. Eh? When you listen to the message, you're trying to don't don't think Musa Ganizi. Don't ask questions. You know, because eh, eh wadalisa wadalisa. Oh, ah, they won't take a curator. They want to find out how I made it. Eh, eh, jaja. Ah, inu munthu amene udafotokoze kuti wafika bwanji wachoka apa wafika apa pa mulu moyo moyo sinangopezeka chancha so Mukadalisa, Mwadalisa. It's a good song when you look at it on the surface, but it's basically a song that tries to tell you kuti musaganize don't think yeah? don't ask questions so that akamapanga manelonda imije amana mulungu ndira akadalisa amakawada ayi mulungu si mulungu wa chaos eh? god is not a god of chaos he's a god that is a god of formula

amazangopezeka kuti wangozuka you know, timayenda ngati Amalawi amayenda ngati mmene zimayendera uh, mbuzi mbuzi munaziona mbuzi ika- imodzi ikangopita uku uu, gulu lonse uku, nkhosa imodzi ikangopita uku onse uu, kumeneko U- imodzi ikangopita uku onse uu. We- we need- wina akanena iye zimenezo ah, amene ndo amisala ah, amene ndo ansanje ah, amene ujaya ase ah, nawonso anabalalika we need to move away from moving by emotions tizikhala anthu amene timapangidwa move by emotions and reason by ration you know nkhani ngati za za maganizidwe kapena zikhulupiriro za anthu ngati mmene ali achina Bakili Muluzi TV mute eh achina hazio uh, bero kumakhala ndi following imene ijayo

pa video imene kapena kuti pa post imene mtolankhani wa Zodiac ananena kunena kuti maliseche akusowa kujani ku, ku Nsanje ku Lower Shire panali comment pa Facebook paja from munthu woti ndinaphunzira naye ineyo ku Chanco ndinkamenya naye Chanco FC you know he was a very good player ndamuiwala dzina lake komanso ndisamutchule to protect them um chifukwa imeneyo si corruption ndi ku- basi ndikuti ndiopanda nzeru basi munthu amene ndinaphunzira naye zaka zanga ine ndinali Chanco limodzi ndipo timasewera Chanco FC limodzi he was a very good player actually um anali defender a very good defender nde anapanga comment pa pa pa, pa news ija ya Zodiac imene alemba kunena kuti um, maliseche akusowa iye ndi wakumenekoko eh? amakhala kujani amakhala ku Chikwawa ndi wa ku Chikwawa ndi wa ku Lower Shire nde anapanga comment kuti ndizoonadi maliseche akusowadi izizi ndizoona wa ku Chancotu anidiki ndipo anakhoza straight anali wolimbikira bwinobwino ndipo sa i don't think kuti analemba ngati analembapo ma supp mwina ndi awiri atatu sanali wopanda nzeru s- at the Chanco level but this guy commented pa page ya ya Zodiac atalemba kunena kuti maliseche akusowa naye ineyo ndinamufunsa kunena kuti iwe waona maliseche atasowadi sanayankhe ndiye ndi pamene ine ndinadziwa zoti izi ndi zauchitsiru ndipo pamene ndinadziwa kuti dziko lathu lili m'trouble our country is in trouble because the educated amene atima- timadalira kuti anapita ku sukuluwo ndi amenenso ali kuti ndi- ali ndi umbuli woopsa kwambiri because you know when the bible says uli ndi tsoka iwe Korazini uli ndi tsoka iwe Betsaida chifukwa zimene waphunzira mwa iwe ena akanakhala kuti iwe waphunzira mzinda wo bwezi kuti atasinthika what it is kunena kuti munthu amene waphunzira ali ndi degree eh, kaya ndi madegree nde akakhalanso wokhulupirira zikhulupiriro z- za mankhwala opanga basi mob justice mudziwa kuti mob justice imachokera kuti kuti agogo awawa ndi afiti eh, agogo awawa afiti tiaphe agogo awawa mpaka ana anthu ndikuwapha mmudzi muti zimene zijatu zimachitika kumudzi kuja because anthu a m'town ife timazikhulupirira inu mukuganiza kuti anthu akumudzi aja alibe abale awo a m'town why is it kuti anthu akumudzi aja sanasinthe chiganizo chawo chifukwa cha abale awo a m'town it's because anthu a m'town aja they, are, they, they, they, they, they, they fuel that why anthu a m'town sapita kumudzi chifukwa kuti kumudzi kuja amaopa kuti akaphedwa they don't take ana awo kupita nawo ati akalodza the chikhulupiriro cha ufiti uh, the, the, the belief in witchcraft is actually embedded in anthu atani a m'tawuni ife anthu amene tinapita ku sukulu anthu ophunzira ife ndi amene timapitiriza chikhulupiriro chonena kuti ah, ufiti chenja so azigogo aja akamaphedwa yes amaphedwera kumudzi poti the government is far away Are you, are you getting it? The reason why people die or they are, they are stoned kumuzi kujamo is because the government is far away. The police are far away from the people. Ntawe ni mujamuka yamba chipolo ya police ajama za turugira. So, in I blame more tikatima kamba kumaya mjerika makamba zi we don't address the issue properly timanena zonena kuti ah, ili translevel kodi ili translevel ndi yani kodi what is illiteracy chifukwa ndimaona ngati kuti even the, the, the literacy level is a problem you know ka population ka anthu ophunzirako ndikovutanso ndikolakwikanso ka population ka anthu ophunzira zimene anaphunzirazo ndi zimene amakhulupirira it's not even good so hey, ntchito ndionena kunena kuti tikuyenera kunena kunena kuti tisamangoyang'ana we should not deal with these issues blindly you know ndichifukwa chake tikuthana ndi katangale ndikovuta it's not easy komatu sititopa koma kuthana ndi katangale nkovuta chifukwa chonena zoti even the educated masses it needs education even anthu amene anapita ku college amene anatenga degree eh, akufunikanso maphunziro apaderadera ndiye ndi zimene zimapezeka kuti basi you know it's problematic money laundering imene imachitika ku malawi in other countries is not worth it to be called money laundering why because money laundering has to be sophisticated and well planned and well structured kumalawi kuja kumakhala kutapa ndalama apa nkupitisa kwawa awa nkuzitenga kuzipanga kuwabwezeresanso awa like you know already kuti ndalama zachoka apawa zapita kwawa ndalama zachoka kwa Kunkongo zapita mu bank ya fdh bank a Mpinganjira atenga ndalama zija ampasa bushiri bushiri wampasa ndalama zija gwamba gwamba watenga ndalama zija wabweza kachenji kamene watsala nako wapita ku Sandton kukaphakira mahule kumeneko chanjanjani kudya life basi basi adzibwerako abweranso kuti alibe ndalamanso afunanso kuti apange chani alowe mu system ina apangenso money laundering yacho because okay this is one of the reasons why you're like ah iwe eh chanjanjanjan wina amanena kuti "Ah, iwe alexius umanena ine kuti ndine money launderer ineyo mene ndasaukira okay kunena kuti you're money launderer doesn't mean that you're rich in fact

So to do that, you finance that lifestyle. And the people that want to use you as a uh, as their laundry, amakupanga finance. Koma pa three umayuzanso ndalama zako. so ndalama zija zikabwera zambiri zimapita you know sustaining that life komano sikuti iwe umakhala kuti ukut- umadya zochepa kumene and umasanduka kapolo you know, you are, you are, you are a slave money launderers majority of them are not happy mene alili um, tom, tom mpinganjira anthu ambiri tom mpinganjira amamuona nkumana kuti hey, he's rich and all that anthu amene amaziwa wealth anthu amene amaziwa chuma mmene chimayendera eh? anthu olemera amene amaziwa chuma mayendedwe amaziwa kuti ah, sikuti ndi osauka tom mpinganjira koma tom sikuti ngani kuti

timaganiza ngati ngumbi timaganiza ngati njuchi njuchi imodzi ikangosogola zuzu osadziwa kuti kuti ikupita kuti "Ooh, ooh." we want to move in, in emotions and we want to move in a group it's okay to be different and to think differently tiziganiza aliyense akamati hey, hey, koma iyi koma iyi ndeno nyimbo zambiri zimene zimayimbidwa ndi oyimba amene wawa

ati njuchi so njuchi imene ndimakamba si- siyo njuchi eh? jamalayi somusoma simakamba za ndikukamba za njuchi zenizenizi Ui, ui, basi mukangoona njuchi imodzi nonse mumasogolera ko we need to be a critical uh, nation that's the only way that's the only way osamaopa kunenedwa kuti ndi wansanje osamaopa zimene zimene zizosinkhani ngati iweyo ukuziwa kuti siwe wansanje palibepo chimene ukuyenera kusuntha koma ngati uli wansanje usinthedi you should uzigunde pa mtima upange mea culpa ndachimwa ndachimwa ndachimwa kupambana komano thinking differently and calling out people and asking people questions about their wealth si nsanje palibe